dhiaidh sin, bhuel, chaith mé trí bliana déag a' múineadh in áiteacha anseo is ansiúd agus ansin chuaigh mé ar ais go dtí an ollscoil agus bhain mé céim amach sa Ghaeilge agus, agus Béarla agus fealsúnacht, is bhí an-dúil agam sa bhfealsúnacht agus ní, ní, ní bainte a bhí seo. B'fhéidir leis, ach tháinig sé isteach i mo cheann, sin an dóigh a bhí ins mo cheann. Bhí an-dúil agam sa bhfealsúnacht agus bhí sort of réimse amháin agus sé an rud a bhí ann ná philosophy of language, chuir mé an-suim ann sin uilig. Agus is cuimhin liom ceist a chur ar an léachtóir lá amháin, bhí sé chomh, chomh dlúth is atá an inchinn agus an focal ráite, agus dúirt mise, Cad é a tharlaíonn má athraíonn daoine ó theanga amháin go teanga eile? An iad sin na daoine céanna nó an dtéann siad ar athrú? You know, cad é a tharlaíonn don inchinn má athraíonn, bhí mé ag smaoineamh orainn féin anseo an náisiún, shíl mé féin ba chóir gur Gaeilge a bheadh againn agus arbh náisiún difriúil a bheadh ann dá mba rud é go raibh, ach ní thug sé freagra ceart orm ach chuir mé an-suim ann ag an am, sa cheist sin, you know. Ní bhfuair mé mórán freagraí ó shoin ach sílim go bhfuil sé an-suimiúil, you know, cén sórt náisiún a bheadh ann inniu, tá mé, agus tuigim agus meas agam ar an Bhéarla, I mean, bhí an, bhain mé an-chraic as an staidéar ar Bhéarla chomh maith, ach sílim gur sort of leath-náisiún muid, gan teanga leis an fhírinne a rá go bhfuil níos mó. Sa ráiteas sin, ná mar a shíleann tú, díreach ciallaíonn sé a bhfuil i dtobar. Cad a dúirt sé? Cé dúirt tír gan teanga, tír gan anam? Creidim é sin go daingean. Sórt, is dócha gur sórt mana againn é. Ní bhím ag dul thart, ag spalpadh seo an t-am ar fad, ach creidim é sin go dlúth.

Thug sé sin a chlann abhaile go Latvia sa dóigh nach gcaillfidh siad an teanga agus sin gan agus nó gan bhochtacht agus tuigeann seisean go ceart agus tá sé agus anois is arís tarlaíonn rudaí mar sin agus téann sé i bhfeidhm orm arís agus arís eile.

Ansin chuaigh mé abhaile go scoil Fhionntrá, ó scoil álainn tuaithe agus ansin chuaigh mé ar ais go Baile Átha Cliath arís agus ar ais go dtí an ollscoil agus ar ais abhaile agus mhúin mé sa dara leibhéal ar feadh tamaill, sa ghairmscoil ar an Charraig. Agus bhí baint agam ansin le, bhuel bhí mé ag múineadh Gaeilge agus rudaí agus bhí sé an-tábhachtach go mbeadh Gaeilge.

Trí bliana ó shin, ní raibh muid ar an gCarraig ach deich mbliana tar éis ár gclann ón Afraic agus chuaigh, tháinig muid go Béal Átha Seanaidh agus bhí m'fhear céile, bhí sé ag obair leis an Bhord Sláinte ag an t-am, ach múinteoir scoile eisean fosta. Agus de réir a chéile chuaigh mé thart, bhí mé ag ionadaíocht thart ar na scoil go léir. Bunscoil agus meánscoil agus

Bhí baint agam, bhí bhí rangannaí agam do dhaoine fásta, rangannaí Gaeilge agus comhrá, comhrá thart fán bhaile agus rudaí, sea, thart fán bhaile. Agus ansin chuala mé go raibh, nó ní mise a smaoinigh ar an Ghaelscoil ar dtús ach bhí, níl a fhios agam, grúpa beag agus,

Agus ó teach galánta ab ea áit ghalánta agus bhí clós álainn thart air agus díreach i gceart ach gur teach tórraimh a bhí ann agus bhí timpistí beaga ag an fhear tórraimh ar ais agus níor ní chóir é seo a chur síos ach bhí timpistí beaga anyway agus ní raibh mórán muinín ag na daoine go mbeadh an corp ceart sa chónra cheart ní raibh an gnó go rómhaith.

Chuir m'fhear, b'fhéidir, so chuir mise scairt ar an chigire scoile a bhí i Sligeach, níl a fhios agam cá bhfuair mé a ainm agus scoileanna, agus bhí sé iontach lách ar fad agus mhínigh mé an scéal dó agus is dócha go raibh siad sna trithí ag gáirí ag smaoineamh ar an áit. Tháinig sé agus rinne sé scrúdú ar an áit. Agus bhí mé féin agus an úinéir, ná bheadh, bheadh clú ar an úinéir seo gur fear mór tamall gnó é agus nach mbeadh mórán ama aige. Ach sin an chéad uair a bhí mise ag caint leis agus bhí, bhí bá aige leis an Ghaeilge agus ba mhaith leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus bhí mé, bhí, sé ag stealladh anuas an lá sin. Agus mé féin agus é féin ag an doras cúil ag amharc amach san earraigh agus an cigire agus b'fhéidir cáil agus go mba ag gabháil thart fé chun treo an áit ar uair agus bhí na cónracha folamh a bhí thart orainn ag amharc amach bhí sé cosúil le rud éigin a spáirt agus d'inis sé ó scéal a bheatha dom agus bhí am acu é ag iarraidh scoil mar sin de agus sa deireadh anyway thiar thall. Tháinig mo dhuine amach agus dúirt go raibh an áit go breá. Agus bhí Éamon, bhí sé toilteanach é a thabhairt ar cíos, agus bhí seisean lánsásta mar ní raibh an gnó go rómhaith le súdíreann sé leis na cónracha. Tá sé maith iad. So thosaigh muid ansin ag cur go leor airgead le chéile, bhí orainn cíos a dhíol go dtí go mbeadh na figiúirí daingnithe. bheith in uair éigin ná. Yeah, rud éigin. Bhí orainn gabháil thart na tíre. Ó, rinne siad an-obair agus airgead ansin leis an chéas. Ach bhí an-craic againn mar bhí na cruinnithe uilig sa White Horse, sin teach ósta ar an bhealach amach ón town, agus ba le clann Suibhne é. Now, Colleen, a bhí pósta le duine acu sin, Really a thosaigh agus í sin an cathaoirleach agus mar sin de Bano agus bhí na mná óga seo le agus bhí cúpla fear agus agus mise bhí mise éirithe as as an as an múinteoireacht ag an am agus seo daoine óga agus na hEangránaigh leo agus bhí an-sc ach bhí siad chomh gealgháireach agus an dóchas a bhí acu agus an seans a bhí siad ag glacadh lena gcuid páistí níor tharla seo i mBéal Átha Seanaidh riamh so do cuireadh mé de réir a chéile.

Bhí siad ag iarraidh iadsan, na tuismitheoirí iad féin, a shocraigh ná go mbeadh uniform acu. Now ní raibh mórán bá agamsa an uniform. Ó no, bhí sé seo a dhíth orthu. Rinne siad amach suaitheantas. Bhí muid ar an Éirne agus bhí clú agus cáil ar an Éirne leis an bradán, nó na bradán, Ó Dónaill agus na bradán. Bhí bradán agus bhí

agus na smaointe de agus anyway fuair muid fuair muid príomhoide den scoth Caitríona agus bhí chuile rud ag gabháil agus stad daoine den gháire nuair a smaoinigh siad go raibh siad ag gabháil go dtí an teach an tórraimh rinne siad dearmad air sin de réir a chéile bhí seomra breá agus seomraí beaga agus ansin rud eile sin an rud is tábhachtaí ansin nár thuig siad

príomhfhealsúnacht an Gaelscoil agus thosaigh mé féin agus bean an-deas eile agus bhí tumas deireanna ná dhá léamh againn. Ansin thug an Gaelscoil seomra dúinn go cionn tamaill ach ghabh mé sé ansin. Ina nuair a chuirtear ar do chois leanaigh iarraidh a anois, ní dhein mé sé seo. Bhí príomhoide an-mhaith agam ar an naíonra ach tharla rud éigin ansin, bhí ní raibh leor spás sa Ghaelscoil le Iniúchadh leochaileach seomra spare ann so ar an lá éigin tharla gur bronnadh €7,000 orm chun tabhairt do rud éigin ar an bhaile mar bhí baint agam le rud éigin a tharla agus bhí mé mar custodian agus bhí an t-airgead seo sa bhanc.

agus bhí cead di mar níor níor tugadh cuireadh riamh dom gan íobairt fémhair de, ach thuig mise i gcónaí go raibh an prefabs lonnaithe i gclós na scoile, ach ní raibh, ní raibh sochas ansin. Bhí siad taobh amuigh agus tharlaigh raic ansin idir pé duine gur leis an. píosa emotion agus bhí an príomhoide d'éirigh as agus thit an tóin as agus shíl mé féin gur na gur lig an Ghaelscoil mar thuig siad an tábhacht a bhí le rud a choinneáil ag gabháil fiú amháin dá mba orthu iad a thabhairt isteach sa Ghaelscoil arís ach éifinn ar ais nó rud éigin ach thit sé as a chéile níl aon aidhm ann anois agus tá a fhios go bhfuil deacracht acu anois le figiúirí le uimhreacha.

réamhscoile an-mhaith ar Bhéal Átha Seanaidh so ní raibh sé éascaidh ach mar sin féin tuairim is deichniúr nó dáréag againn agus bhí scoil an-mhaith agus ach díreach níl fhios a'm bhí an bhean a bhí ina bhun ansin nó dar mise bhí sí an

Shíl mise i gcónaí go raibh níl fhios a'm caidé an bhfuil siad ag smaoineamh ar Ghaelscoil anois nó caidé sin. Ná bhí m'fhear céile le brú uaimse a chuaigh sé ar an choiste, coiste na Gaelscoile, nó ní thiocfadh liom a bheith ann mé fhéin, bhí seisean ann. Ba mhúinteoir, ba phríomhoide é ar cheann de na coláistí is mó thuas i Strathmore agus bhí Gaeilge aige, bhí an chuile rud aige ach níor mhothaigh sé riamh gur bhain siad úsáid ceart as a am. Bhí I gcónaí bíonn duine nó dhó agus tugann siad an rud leo agus b'as sin a chuir sé sé chucu. Shíl mise gur gur chóir go mbainfeadh siad níos mó úsáide as mar bhí fhios agamsa go raibh sé an-éifeachtach. Ar dhóigh éigin níor mhothaigh sé féin go leor so d'éirigh sé as. Tá.
Saghas an pobal ansin b'fhéidir, like, sna nóchaidí, bhuel, cinnte sna hochtóidí, bhí, eh, freasúra ó na scoileanna eile agus an pobal i roinnt bailte de chóimhéid le Béal Átha Seanaidh, mar bhí siad buartha faoi líon na ndaltaí agus faoi an rud seo faoi sciobadh, bhuel, sea, an raibh sin ann an tráth sin, go raibh.

Bhí an buachaill sin i rang a sé síos go dtí, b'fhéidir, an líne mhór. So, thug muid iad go Creevy mar bhí sórt réamheolas agam faoi agus shíl mé, ó, you know, an carraig is níos fearr, tá tuaithe. So, dúirt mise leis, tá mise mise i mo sheasamh, na mbailí idir an bhaile agus Creevy, tar liomsa lá ar bith ar mheán lae agus rachaidh thar mo gheafta bus ón bhaile lán de pháistí ó bhaile ag gabháil amach go Creevy. Agus dúirt mise, now, tugann muid dóibh cúpla páiste as an scoil seo, b'fhéidir cúpla páiste eile agus agus ní dhéanann muid an méid sin dochar agus fef mas mí neachas fef agus ní ro focail de ra sin agus

Is is outsiders of Virginia fiú amháin agus táimid ann troscúlaithe ar bhealach lóin sin é. Agus mhothaigh mé i gcónaí nach raibh moran bá leis an Ghaeilge go ginearálta, ach ní raibh siad ina gcoinne ach oiread, is dócha, ach Bhuel, anois, tá an Gaelscoil bunaithe an méid sin blianta, shíl mise, sé an fhís a bhí agamsa ná go mbeadh sé mar pháirt lárnach den bhaile, go dtógaimis daoine isteach agus go bhfeicfeadh daoine an t-iontas seo, páistí le Gaeilge, is bhí Gaeilge thar barr acu agus nuair a, nuair a chasamar thart an bhaile labhaireamar leo faoin Ghaeilge agus tchí tú iad, an solas, an, duine fásta labhairt leo taobh amuigh den scoil. Agus, ach ar bhealach éigin, tá daoine ann a shannfaidh siad nach bhfuil a socrú go bhfuil Gaelscoil ann. Agus sílim gur na daoine céanna atá ag cur a bpáistí ann, you know, ár daoine a bhfuil suim, réamhshuim acu sa Ghaeilge. Ná tá's agam go bhfuil deacrachtaí le uimhreacha anois agus, ní, ní, ní mhothaímse mórán taca ón

Irish. Ach bhí bá aige leis na daoine tascaire sin, ach sé nach raibh Gaeilge aige, chuaigh sé go Londain agus bhí sé an-fhíor. Bhí sé mór le Tennyson agus iad uilig agus bhí meas orthu ar Up the Airy Mountain Down the Rushy Glen, rud a thuig na daltaí uilig. Tháinig sé abhaile agus cuireadh é anseo. Ach tá deireadh seachtaine ann agus déanann siad an-tóir de. Agus tá sé go, agus go hiontach. Bhí.

nasc leis an bpobal suas. Ní raibh sé glórach a dhóthain ó bheith breathnú air. Bhí sé an-deacair é a thabhairt lasmuigh de geataí na scoile. Bhuel, ach tá siad ann ná bhí siad ann mar Lá Fhéile, Lá 'le Pádraig bhí siad lárnach sa mhórshiúil agus taispeántas iontach ná bhí áluinn,

Ní fheicim go bhfuil an teachtaireacht ag dul amach i gceart ná go bhfeiceann daoine taobh amuigh de chúrsaí Gaeilge go bhfeiceann na daoine taobh amuigh shílfidh siad nach bhfeiceann siad é seo ná síleann siad é mar seo páistí seo gan aon strus gan aon brú

Agus céard is dóigh leat gur chóir a dhéanamh don todhchaí mar seo chun an cineál teachtaireacht sin a chur amach? Nó céard é todhchaí na scoile? Tá sé bunaithe anois agus líon maith daltaí agus mar sin de.

Tá muid ar taobh le chéile uair anois i gcrích, ach bhí siadsan ag obair le ceann a bhunú i Sligeach agus Béarla. Nílim cinnte an ndeachaigh sé ar aghaidh, ach tá páistí ó Bhéal Átha Seanaidh ag gabháil go Baile na Finne.
Tá, tá. Tá, tá.

Bhuel, bhí scéim an-mhór agamsa i dtús Covid. Bhí fís agam go mbeadh rud éigin a dhéanann sí a seo agam. Fís éigin bhí daoine sa bhaile lena bpáistí go mbeadh sórt of Rud éigin ag an náisiún, go gcuireann siad Gaeilge chun cinn agus tá ar bhonn sort of gnás spóirt go dtiocfaidh leat pop up Gaeltachta, go bhfuil muid ag an pop up Gaeltachta seo go deo, go dtiocfaidh le gach teaghlach a bheith mar sort pop up Gaeltacht agus na páistí a mhúineadh na.

An rud a deirtear sa mhórphobal, is dócha, ná gur dúirt Banville é, nó ní Banville,
ceann dos na daoine sin ag an bhféile leabhar Dalkey, you know, go bunúsach tá daoine ag scríobh i mBéarla anois agus tá sé an t-am, agus níl aon.